ee ụwa m egwu m ji awa ụwa m ụkarọ obere ego mụ na Ojemba nwanne ọrụ aka ọrụ aka ụgwọ alị alị ọ mma egwu mma egwu nwanne esi agụ egwu nwanne akụ nwololo nụrụ m egwu agụ nwololo si m tiele egwu nwa Anambra afọ onye na-egwu egwu nwa Anambra
ụkarọ obere ego mụ na-ebi gị

mgbe egwu ugwu mụ bịa lere n'ụwa ndị be anyị mmechi aka nwee wele egwu egwu ekpili egwu abụrọ ọlụ ụmụaka egwu ji ahụ natalichi nya aka ọgwụ

ka ahụ ka o ji emete nwanne ya mụrụ ajụbọ m ụkarọ obere ego mụ na ebighị ee ebighị iwe nwere mmalebe ya na-aza na Obodo miliọnụ akụ atụ egwu akụ atụ egwu akụ atụ egwu ee akụ atụ egwu nọ onye akụ nọ ọhịmụ akụ atụ egwu nwanne m. ọ bụrọ mmadụ na-eme ọ bụ chi na-eme ụwa ngwa n'obu nwanne m ife onye katara nke ahụ ka o ji awa ụwa ya ụkarọ obere ego nwanne ezipụ aka nọrọ n'ọgba egwu dịka ka na-agba egwu na-egwulara niile unu ezugo ndị be anyị unu ezugo oke

nwanne m akụ atụ egwu ee ọ bụ ndị tọrọ ọnụ egwu mgbe anyị na-ebido olili ọhịa akwụ si gị iche igolo ibi echeli maka na ife na-elu elu mgbe o ji luola ebe gị mbido ekwu ụkarọ obere ego mụ na-ebi gị Chukwuebuka money making machine money making machine onye mee ka na-agụ egwu dịka mmụọ ndeli atụ egwu dịka alarụ n'ezi ọma mbụla njewa n'obu ezi ajụgo oyi udere kpara ya nwere ọ bụ sị anyanwụ ezi a na-aga iche nwanne m ka anyị na-ebi elu a na-esi ibu akpọ oge egwu ya maka na igwe mmadụ agbagbugo ekwo ya mee na ndụ unu ezugo ndị be ahịa unu adịghị ọma aka na m ajụkwa anụ unu. ụbọm ụbọm dike ga na-agba egwu nwoke na-ebe ebe o ji 20 mmụọ o ji 20 ka ị na-enye mmanwụ igwe ntakarawa o ji 20 mmụọ Akakwala ọnụ nwoke na na-ebe ebe onye mmụ ihu ọrụ aka ugwu ala ala mmadụ ka ahịa ka azụ nwa keneli m bụ oki madike bụ oki bigi bụ oki ee ndị ọrụ aka ji ewu ohu ya akwụmakwụ mmanwụ ka alị mmanwụ boki mmanwụ ekene ego ụkarị omenegwu mụ na boki nwanne ewu isi onye egwu jije leki egwu ahụ ijeli leki gbalike boki boki igwe ahụ ijije leki ọnụọma boki

nwoke dị chukwu ọra ka ụgwọ alị alụ e, chukwu nwanne m o mesịrị kpọ mmanwụ ịgwa ihe iwe jee leki ọzọ ejee leki bụrụ na abụ ụmụ ọhịa aka m bụ chi ụbọm mụ bụ otu ụmụ ya mee akụnyele nna ụgwa nwa agba ya ụwa nwanyị ụbọm ibe ele nna ụgwa nwa eme n'ụwa anyị nọ n'ime chedo ntị anyị ale ndụ ụkpa akụ hụ ile eli akụ anyị kpalị n'ụwa Kpọọrọ m South na o nwere ibe eji zọ ndụ ya na ndụ bụ owo n'ụwa nwanyị onye na-ebeli ka tololo m nne m anyị ale ndụ ụkpa akụ

ndeli atụ egwu dike alarụ n'ezi ọma mbụla ehe chedo ntị ehe mgbịrịgba mụrụ na esi na-atụ egwu mmanwụ che mmanwụ okwu adịrị ya nwanne esi wuru ọkasị okwu igwe mmadụ gbagburu onwe kwubezie nke na-echukwu olese

ka ọ na-aza aza ndeli ka obi atụ ego oyibo okwute emu ee okwute iluzie ka na ụba emu ụba aka omedi ụba ọ ya-anụ nwaanyị ka ọ mụọla ya nwa nine days ka ọ bụrụ tata